Su cuaddu est in dogna bidda, in dogna logu, tirat aradulu, carrotza e carretoni, addobbau e cuncordau in processioni, currit po premiu, festa e pariglia, passillat in citadi ch'est una meraviglia, in su circu, attentu, si ponit in giogu. Su cuaddu est una bèstia potenti, arrubiastu, murru, biancu o nieddu, ddi dexit dogna colori mancai piticheddu, portat sa conca longa, ungas tostadas, origas mannas, giubba e coa delicadas, un'incantu a ddu biri in mesu de sa genti, mancai fadiau, sempri strantaxu, siat in sa stadda bufendi e papendi, siat in su sartu trotendi e pascendi. Ddi praxit meda papai sa vasicada, su fenu, s'ebra frisca, ammuntonada, frutta e birdura po prenni su scraju. Cuaddu est poesia, gratzia, armunia, sa criniera e sa coa in movimentu, mancai or'oru no ddu sia bentu, is cambas longas po passillai e satai, e non ci 'olit omini bonu po ddu domai, abili e chentza de nisciuna timoria. Cavalieri est unu titulu nobiliari, cuaddus po is motoris de potentzia, in giogu de cartas est connoscentzia. Lassat s'arrastu in logu chi passat, fintzas a candu de caminai no acabat, unu bellu spantu sètziu de su militari. Cuss'òmini chi incòsciat sa sedda est imponenti, fait una bella figura e si donat puru àrias, mai in tristura, candu currit in pitzus assachitat, prexau. Ma sa bèstia dda rispetat, mancai custa siat giai matuchedda. Narant is antigus, Aguanta-ddu bonu, bendi boi, malloru, procu, mullenti, o brebei, ma no su cuaddu intelligenti. Ti serbit po angiai puddecus e traballai, t'agiudat a tirai innantis e a campai. De Deus custu animali est unu donu.
Su cuaddu at sempri tentiu importantzia manna po is traballadoris de sa Sardigna e, a su prus de totu, po is messajus, agiudu mannu po traballai sa terra fiat su cuaddu. E nonnu puru chi iat essi babbudu fadiat su messaju e arada cun su cuaddu, m'arregodu. Contasì ita valori at tentu cust'animali po is traballus traditzionalis e narasi puru chi immoi est imperau a sa propria manera. No est chi siat imperau a sa pròpia manera, certu is cosas de tant'annus a custa parti funt cambiadas, però in Sardìnnia bèstias e animalis importanti chi funt sempri serbius a sa genti nci ndi funt medas, ma su cuaddu fortzis est su prus apretziau, de messajus, de pastoris po andai a su satu e fintzas de is cassadoris po andai a cassa. De sempri est srebiu po traballai sa terra o po tirai carretonis, càrrigus de ogni arratza 'e cosa. Però chi puru moi ca funt arribbaus atrus mezus e tratoris chi faint meda fainas cun pagu tempus, su cuaddu no at pèrdiu importantzia poita benit allevau e cresciu cun prexeri e passientzia in totu sa Sardinnia. E diaici però no est feti protagonista de su trabballu su cuaddu ma puru de is festas. Is sardus ant sempri tentu una consideratzioi manna de custa bestia imponenti e eleganti, e diaici. E at fatu beni mi fai a mi pedi custu, poita ca su cuaddu po is cursas chi faint in meda logus de su mundu e no sceti in Sardìnnia, difati is cuaddus e is cavalieris sardus Funt apretziaus in dònnia logu, siat de continenti ma in atras parti de su mundu puru, e mai mancant candu in dònnia bidda si faint is festas, insandus benint cuncordaus po onorai su santu in processioni o po portai puru a passillai turistas in monti o or'ora 'e mari. Po totus custas cosas su cuaddu in Sardìnnia est allevau e achistiu cun dònnia atentzioni e no scaresciaus ca In sa giara de Gesturi, Tuili e Geroi ci funt is cuaddedus chi girant e pascint a sollus e chentza de meris, e sceti a che nosu, innoi in Sardìnnia e in nisciunu atra parti de logu in Europa. Eccu poita ca depeus tenni beni in menti custu animali chi in Sardìnnia no est feti po traballu ma est cultura, traditzioni de sempri de candu esistit s'òmini.
Piu, as iscritu u bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandi Editore in su duemiladiciannoi, liggisi cancu bellu diciu chi cratzit bei cun custa poesia. E po is cuaddus dicius ci nd'at bella pariga, ma unu podit essi cuaddu chentza de coa, cuaddu de pagu cabali. E poita scedau a de pagu cabali est diaici diaderus? E capas est diaderus propriu aici, poita ca su cuaddu est una bestia meda importanti po sa genti, poita traballat in sa terra, tirat su carretoni, currit e satat po cursas e festas, benit cuncordau in processioni e ddu imperant fintzas is ominis de sa giustitzia. Po custu si olit sempri chi tengiat una bella bisura e chi portat sa coa crutza Ddi donat prus pagu valori. Fortzis de totu is animalis est cussu chi praxit de prus e po custu si 'olit chi siat perfetu, pulliu, stillosu, eleganti e chentz''e difetus e sa coa crutza po medas est unu difetu chi ddi fait perdi valori a su cuaddu. E is sardus ant sempri tentu una connoscèntzia manna de is cuaddus. Ita nant ancora is dicius? U antru diciu poit essi. Su cuaddu friau sa sedda si timit. Ehè, nosu puru candu seus scheddaus timeus però, eh. E teis arrexoni, poita ca si nomenat su cuaddu ca butulat cun su meri, chi ddi 'olit ponni sa sedda a pitzus. de una ferida o de u scorriu chi portat in sa peddi, e oviu ca su cuaddu ddi pitziat. Ma custu diciu ballit puru po is cristiaus. Candu unu corpus si scroxat a sa peddi o est pistau, no fait a dda tumbai arroba de bistii poita ca pitziat. No butullat s'omini cumenti su cuaddu, ma murrungiat e tzerriat poita no bollit.

Poita ddu narant meda cussus chi ddi praxit custu bellu animali imponenti. Custu diciu, si nomenat siat po arriri de omini de pagu caballi, ma si narat puru po cumprexeri candu cust'omini ddu binti setziu a cuaddu e i est imponenti, arrennescit a domai su cuaddu, a ddi fai fai cosas chi atrus no funti bonus a fai. Mancai at binciu ua cursa tra medas cuaddus in festas civilis o religiosas chi si faint in meda biddas de sa Sardinnia. E po custu est meda apretziau, mancai in sa vida siat de pagu caballi cust'omini, ma setziu a cuaddu totu cambiat. Diventat u rei, eccu. Però immoi bogami ua curiosidadi, poita deu ua 'otta apu intendiu u diciu ca m'anti nau, m'anti nau, setzi su cuaddu de Santu Franciscu, ma ita 'olit nai? Setzi su cuaddu de Santu Franciscu est sempri po pigai in giru a callincunu, poita ca Santu Franciscu cuaddu no ndi teniat e quindi fiat comente e nai, pigadidda muru muru, arrangiadì o setzi in su cuaddu de Santu Franciscu, comente e nai ca no setzis in nesciu logu, poita cuaddu Santu Franciscu no ndi teniat, fiat po ci bogai custu omini cun custu diciu. E intzandus chi si nanta de setzi su cuaddu de Santu Franciscu, immoi scideisi ca si funti pighendi in giru, eh, mi raccomandu. In su mentris immoi si ringratziaus po s'ai ascutau ancora ua 'otta e nosu s'atobiaus a sa prossima poesia. S'abetaus e no si scaresciais ca su cuaddu est una bestia tropu importanti in Sardinnia po onnia cosa chi fait. A s'intendi a lestru cun saludi. Deus bollat.